akupindula nawo. Mukauona moyo wanu, kodi ni ndani akupindula nawo moyo wanuwo? Choncho mu nthawinso ino tifuna tigawane mawu athu amene achokera m'buku la Machitidwe a Atumwi. Tigwire Baibulo athu tione buku la Machitidwe a Atumwi

ndi awiri. Vesi ya 1, Koma masiku awo, pakuchuluka ophunzira, kunauka chidandaulo, Ahelenisti kudandaulira pa Aheberi, popeza amasiye awo anaiwalika pa chitumikiro cha tsiku ndi tsiku. Ndipo khumi ndi awiriwo anaitana unyinji wa ophunzira, nati. Sikuyenera kuti ife tisiye Mawu a Mulungu ndi kutumikira podyerapo. Chifukwa chake, abale, yang'anirani mwa inu amuna asanu ndi awiri a mbiri yabwino, wodzala ndi Mzimu Woyera, amene tiwayike asunge ntchito iyi. Koma ife tidzalimbika kupemphera ndi kutumikira Mawu. Ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse. Ndipo posankha Silifano, ndiye munthu wodzala ndi chikhulupiriro ndi Mzimu Woyera, ndi Filipo, ndi Polokolo, Nikanora, ndi Timo, ndi Pamela, ndi Nikolao, ndiye wopindula wa ku Antiokeya, amene anawayika pamaso pa atumwi ndipo mmene anapemphera anayika manja pa iwo, ndipo Mawu a Mulungu anakula, ndipo chiwerengero cha akuphunzira chinachulukira ku Yerusalemu, ndipo khamu lalikulu la ansembe linamvera chikhulupirirocho. Amen. Amen. Titsekulenso buku la Genesis 47. Genesis 47.

Ndipo Yosefe anakhazika atate wace ndi abale ake, napatsa iwo pokhala m'dziko la Aigupto, m'dera lokometsetsa la m'dziko ndi dziko la Manase, monga analamulira Farao. 12 yamaliza Ndipo Yosefe anachereza atate wake ndi abale ake ndi mbumba yonse ya atate wace ndi chakudya monga mwa mabanja awo. amen Amen. tawerenga mabuku awiri machitidwe a atumwi komanso genesis ndifuna mundibwereke mitima yanuyo kuti mumve chimene mulungu akufuna kuyankhula pakati pathu mu nthawi ino uthengawu ufunikira ife uthengawu ufunikira inu kuti zipindulire moyo wanu umene uli nkudza. Buku la Machitidwe a Atumwi akuti asankha atumiki asanu ndi awiri pamodzi angati asanu ndi awiri ndiye 7 asankha atumiki 7 pachizungu madikoni idali nthawi mu mpingowu mmene mudali mitundu iwiri ya anthu Ahelenisti komanso Aheberi, amene onsewo adali mu mpingo umenewo. Baibulo likuti mudali amasiye mu mpingomu, ndiye pogawa zakudya za tsiku ndi tsiku pamakhala kukondera. Ngati akugawa ndi Aheberi amakondera mtundu wawo, monga aliyense mmakondera chikhalidwe chanu. Nde mikangano idayamba. Nde Baibulo likuti Nthawi imene mikangano imabuka, ophunzira a Yesu adali akuyendera mpingo umenewo nde adasonkhana akuluakulu mpingo wonse nde ophunzira a Yesu adawauza kuti tipange bwanji ndi zinthu izi nde ophunzira a Yesu akuti musankhe atumiki asanu ndi awiri nokha, popeza ife ntchito yathu ndi yolalikira mawu osati yogawa zakudya. Amen. Nde akuti koma posankha atumikiwo akhale ambiri yabwino komanso akhale wodzala ndi mzimu woyera. Munthu woyamba kumusankha wambiri yabwino komanso wodzala ndi mzimu woyera ndiye Sitifano. amen sindinayambe kulalikira pokhudza nkhani imene tafuna titumikire pano akuti Sitifano adali wambiri yabwino komanso odzala ndi mzimu woyera nde atchulanso anthu ena mmusimu anthu 6 pamodzi 7 Nde taonanso ku Genesis kumene Yosefe akuti akupatsa azibale yake ndi bambo wake malo okometsetsa ndi zakudya zokometsetsa. Genesis. Tifuna tigawane uthengawu pamutu wonena kuti ndani amakudalirani ndani inuyo ngati munthu ndani inuyo amadalira inuyo ni ndani amen usangokhala munthu amene ena ake kwina kwake sakudalira ni ndani amene inuyo amakudalirani Tamvani mpingo uwu ophunzira a yesu akuti mutisankhire atumiki asanu ndi awiri koma akhale abwino odalirika oti akamagawa zinthuzi pasakhale kukondera ndekuti anthu 7 amene adawasankhawa adali odalirika osadalirika eh? odalirika osadalirika ndekuti anthu 7 amene adawasankha apa mpingo umenewu umadalira kuti awa ndi anthu ofunika kuti awa atipindulira tsopano tifuna tione tikuyenda mmoyo wa chikhristu ulendo wa chikhristu pamene tikuyenda ulendo wa chikhristu ulendo umenewu kodi ni ndani amakudalirani pa ulendo wa chikhristu amen sungayende ulendo wa chikhristu opanda wina wake okudalira ndekuti ulendo umenewu simuli nawo pamene tiyenda ulendo wa chikhristu pakhale wina wake amene azidalira

pa zinthu folo izi banja lanu kodi inuyo pamene mukuyenda moyo wa chikhristu kodi banja lanu limakudalirani pamene tikuyenda moyo wa chikhristu kodi mpingo wathu uno ndinu odalirika pamene tiyenda moyo wa chikhristu kodi kumwamba inuyo kumakudalirani pamene tiyenda moyo wa Chikhristu, kodi kuno kwathu ku Malawi inuyo osati azanuwo iyayi koma inuyo kodi ndinu odalirika pa ulendo wa Chikhristu? Ulendo wa Chikhristu, kodi inuyo ndinu odalirika? Amen. Amen. Tiyeni tipemphere. Atate, tsogolereni nthawiyi pamene mukutiphunzitsa za ulendo wa Chikhristu. Pa ulendo wa Chikhristu tikuyenera kukhala odalirika, tikhale odalirika ku banja la kwathu, odalirika mu mpingo uno, odalirika kumwamba, odalirika ku dziko lapansi la Malawi. Tithandizireni Yehova pamene tiyenda ulendo umenewu, mu dzina la Yesu Khristu opatsa moyo kwa amene akufuna moyo tapemphera amen mwina mungowafunsa aneba anu muwafunse kuti kodi ndani amakudalirani tafunsani ameneyo wafunseni aneba anu kuti ndani amadalira amenewo pamene tiyenda ulendo wa chikhristu mukuyenera kukhala wina wake azikudalirani pali banja lanu mpingo wathu kumwamba komanso dziko la malawi liyenera lizidalira inuyo osati ifeyo tamvani ku Machitidwe kwa Atumwi akuti ophunzira a Yesu adawona kuti ifeyo izi zisatikhudze ntchito yathu imene tinabwerera kuno ndiyo yolalikira mawu a Mulungu komanso akuti padali mkulu wina wa mbiri yabwino ndiye Sitifano wodzala ndi mzimu woyera baibulo lomweli mukaona mmusimo akuti Sitifano oyamba kuphedwa chifukwa cha Chikhristu. Onani, mmwambamu amayamikira kuti uyu ndiye wabwino odzala ndi mzimu woyera yemweyunso akuti ndiye adali woyambirira kuphedwa chifukwa cha mawu a mulungu mvetsani ichi atsogoleri anzanga amene muti ndinu atsogoleri ntchito iyi nthawi zina mudzadutsa mu nyengo ya mavuto chifukwa cha mawu a mulungu koma musabwerere mbuyo tipite chitsogolo. Kuli bwino kufa chifukwa cha Yesu Khristu kusiyana kufa chifukwa cha kuphedwa chifukwa choti unaba. Amen. Ndiphedwe chifukwa cha Khristu ndapindula. Usavulale, usaphedwe popeza umaba. No. Ndani amakudalirani mukuyenera inuyo kukhala munthu odalirika ndi wina wake

koma kumene azibale ake a yosefe nini makolo ake amakhala kudagwa njala ndipo njala itagwa makolo a yosefe adazindikira kuna kuti ineyo mnabereka ndini mwana dzina lake yosefe tiyeni ananga tipite kwa mkulu wanu ali wa igupto kumeneko kuli zakudya ndakuti yakobo na azibale ake Adanyamuka kulondola mng'ono mkulu wawo, kulondola mwana wawo Yakobo, Yosefe, napita kwa Aigupto. Atapita kuja, akuti Yosefe adawapatsa malo odalirika, malo abwino, zakudya zabwino. Akulondolawa ndi makolo a Yosefe, Yakobo na azibale ake, akulondola Yosefe. Kodi makolo a Yosefe pomulondola yosefe chifukwa ti njala uku yavuta kodi yosefe m'kuona mmene nkhani ikuyendera yosefe adali mwana wodalirika osadalirika banja la kwawo eh? odalirika yosefe adali mwana odalirika ku banja la kwawo that's why bambo wake na azing'ono wake akulondola yosefe ku dziko la igupto chifukwa chani nabereka ine ndi ni mwana ine nisavutike mwana wanga ali moyo ndipite kwa mwana wanga ndipite kwa mwana wanga kumeneko akandithandiza ndekuti mwanayu adali odalilika ku banja la kwawo kwa makolo azanga amene munabereka, makolo inu muli ndi ana munabereka, kodi ana anu mukaona ndi ana odalirika kubanja kwanu? Ana amene tinabereka ife makolo mulendo wa Chikristu, mukaona ana anu ndi ana kodi odalirika woti inuyo angakusamalireni? Ndani amadalirani? Ni ndani amene ife amatidalira? Ndi funso limene aliyense akalisinkhasinkha payekha payekha. Ineyo ngati mwana, inuyo achinyamata azathu amene muli apa, pamene tiyenda ulendo wa Chikhristu, kodi kunyumba kwanu, anyamata inu, atsikana inu, kunyumba kwanu kumene muchokera, kodi ndinu ana odalirika? kodi ndinu ana amene makolo amachalenja kuti ine ndabereka nthawi zina zochitika pakati pathu anaso akukhala chipinjo osati mdalitso ndani amene inu ndi ine amawadalira kodi ndi ndani kwa ife a pabanja amene tinakwatira komanso tinakwatiwa Pamene tiyenda pa ulendo wa Chikhristu, kodi ineyo ngati mamuna kwa akazi anga, kodi ndine odalilika? Ineyo kwa akazi anga, kodi ndine odalilika? Inuyo kwa akazi anu akamakuonani pamene tiyenda ulendo wa Chikhristu, kodi ndinu munthu odalilika? Nanga azimayi amene muli pa banja? Kodi ndinu mzimayi wodalilika kwa amuna anu? Amuna anu akakuonani, kodi amati ine ndakwatira ndithu? Kodi pa ulendo wa Chikristu pamene tupita kumwamba ukhalira kuwatchaya akazi ako wamwalira kumwamba ukalowa? palibe pamene tiyenda ulendo wa chikhristu pakufunika ine kwa akazi anga ndikhale odalilika nawonso kwa ine odalilika komanso ana athu akhale odalilika taonani yosefe tamuoneni yakobo akudalira mwana wake yosefe amene adampulumutsa mu nyengo yowawitsa tiyeni titsegule buku la machitidwe a atumwi 4

vesi ya 19 aipeza tonse mpingo woyera mtima tiwerengere pamodzi ndikhulupirira apeza tiyeni tiwerenge vesi 19 Koma Petro ndi Yohane anayankha nati kwa iwo, weruzani ngati nkwabwino pamaso pa Mulungu kumvera inu koposa Mulungu.
Yes. Verse 19 ikuti koma Petro ndi Yohane anayankha kwa iwo, weruzani ngati nkwabwino pamaso pa Mulungu, kumvera inu koposa Mulungu. Idali nthawi imene Yohane ndi Petro adawamanga naponya mu ndende, chifukwa chake amalalikira za Yesu. Popeza inu za Yesu mulalikira, anawagwira naponya mu ndende. Idafika nthawi yoti aweruzidwe tsopano, majaji adauza kuti, Iwe Petro ndi Yohane, tiuzeni ngati munena kuti musiya kulalikira za Yesu Khristu, tikutulutsani. Kodi kuti mutuluke mukasiye kulalikira za Yesu ndi kuti mukhale mu ndende muno musankhapo chani? Petro ndi Yohane akuti tiweruzeni. kodi kumvera inu ndi kumvera mulungu timvere ndani adawagwira petro ndi yohane popeza adali atsogoleri a mpingo nthawi zonse pomenya nkhondo timagwira mtsogoleri wagwira ameneyu chinthu chimafa nchifukwa chake anagwira atsogoleri kuti asiye kulalikira za yesu koma atsogoleriwo akuyankha weruzani kumvera mulungu ndi kumvera inu Timvere ndani? Kodi mpingo umenewu, atsogoleri amenewa adali odalirika osadalirika wota odalirika? Mukuona ndani amadalirani mu mpingo uti uno? Inuyo ndi ineyo ti mpingo unowu, koma kodi tonsefe ndife anthu odalirika mu mpingo unowu? Mu mpingo wa Ambuye inuyo mu mpingo wa ambuye unowu ineyo kodi ndife odalirika atagwira inuyo kuti mpingo uno musiye uthe kozofana kuti mpingo uthe atagwira inuyo kuti musiye mpingo wanu uthe kodi mungavomere kuti mpingo uthe mungavomere kuti muzunzike pacha mpingo uno ndani amadalirani kodi banja lanu banja lanu amadalirani nanga mpingo uno tikamakuonani kodi ndinu anthu okayikitsa kapena ni anthu oti tidalire kuti muno mwakhala ndithu ndipo simubwerera kwa inu atsogoleri amene mutsogolera samalani adzagwira inu tsiku lina samalani adzagwira inu tsiku lina kuti chinthuchi chife amagwira mtsogoleri kodi ndinu odalirika mu mpingo uno tidalire kodi ndinu odalirika ntchito ya ambuye kodi mulungu akamakuonani kodi ndinu odalirika ulendo wa chikhristu ukufunika anthu odalirika Ulendo wakumwamba ukufunika anthu odalirika. Ulendo wachikristu ukufunika anthu olimba mtima onga Petro ndi Yohane. Ndi funso la aliyense limene mukadzifunsa nokha, kodi ndine munthu odalirika kapena sindine munthu odalirika? Buku la Yobu chapter cha 2 verse 1 kufika 10 pali nkhani ya Yobu. imene bambo Yobu adazunzika umoyo uno, chuma chake chidatha, banja lake linazunzika, thupi lonse Yobu zilondazilonda. Ngati pali munthu amene adalawa ku moyo okhala wolemera ndi Yobu. Ngati palinso munthu amene kaba moyonso wa umphawi ndani kodi yobu baibo likuti koma moyo onsewu yobo moyo wa umphawi moyo wolemera sanakhoza kuchimwira mulungu chifukwa chiyani mmachimwa poti ndinu amphawi ali ine ambuye ine nimkachimwa ine chifukwa chiyani ndidali mphawi mulungu akanena kuti taona yobu uyu yobu uyu bolani inu muliko ni silipasi koma yobu amayenda opanda nsapato koma sanakhoza kuchimwa tikawusukuta moyo wa yobu kumwamba yobu anali odalilika osadalilika woda odalilika yobu kumwamba adali munthu odalilika inuyo mulungu akamaona inuyo, kodi ndinu munthu odalirika kwa Mulungu inuyo? Ndi zija mumapanga zija inuyo panokha ngati munthu, ineyo nkamakuonani ndinodalirika kwa ineyo, koma inuyo kwa Mulungu, inuyo ndi Mulungu, kodi ndinodalirika? Ulendo wa Chikristu ukufunika anthu odalirika. ayi ine ambuye nimalephera kupembedzani poti ndidali ni galimoto ndidali olemera akanena kuti nimakhala bize akakuuza kuti taona yobu iwe udali olemera mpang'ono koma yobu adali bwana koma sanakhoza kuchimwira ine ndani amakudalirani pa ulendo wa chikhristu ni ndani amakudalirani pa ulendo wa Chikhristu. Banja lanu munthu khala kambembe osadalirika, ku mpingo osadalirika, kumwamba osadalirika, awa paradaizo ngwawo awa Mutangowona abanuwo mmene akuonekera kwa Mulungu amenewo angadalirike amenewo. Mulungu akamaona abanuwo ndi munthu odalirika ameneyo. Tamvani za Yobu, nkhani ya Yobu si nthano iyayi. Nkhani ya Yobu ndi nkhani yochitika imene Yobu anakhala moyo uno ulendo wake wa Chikristu. Yobu sanakonze kuchimwa, adali odalirika. nanga inuyo ndi ineyo kwa mulungu ndife odalirika tiyeni tione point yomaliza kodi ndine odalirika kudziko la malawi mateyu 17 mateyu 17 kodi ndine odalirika kudziko la malawi dziko la pasi dziko la malawi ndikamakuonani inuyo kodi ndine munthu odalirika dziko la malawi

Kodi mphunzitsi wanu sapereka lupiyalo? Iye anavomera, apereka. Ndipo polowa Iye mnyumba, Yesu anatsogola kuyamba naye nati, Simoni, uganiza bwanji? Mafumu a dziko lapansi alandira msonkho kwa yani? Kwa ana ao kodi, kapena kwa akunja? Ndipo m'mene Iye anati, Kwa akunja, Yesu ananena ananena kwa iye, Chifukwa chache anawo ali aufulu, koma kuti ife tisawasau- tisawakhumudwitse, pita iwe kunyanja, ukaponye mbedza, nuitole nsomba yoyamba kuwedza, ndipo ukai- ukaikanule pakamwa pache, udzapezamo lupiya. Tatenga limenelo, nuwapatse ilo.
amen imeneyi ndi nkhani yathu yomaliza imene tsiku lina kunabwera odula msonkho amene adapita kwa petro namuwuza kuti kodi iwe petro uyu munthu wanu mukuti yesuyu kodi kuno sadula msonkho Nde Yesu adamfunsa Simoni Petro ati, Simoni Petro, uganiza bwanji nkhani imeneyi? Tsopano nde Yesu akuti kuti tisawakhumudwitse anthu amenewa, mupite ku, ku, ku nyanja mukawedze nsomba, nsomba mukawedza mkatimo muli ndalama mukatenge tidule msonkho kodi mkati mwa nsomba mmakhala ndalama mkati mwa nsomba mmakhala ndalama chifukwa chiyani ndalama ipezeka mkati mwa nsomba chifukwa cha mphamvu ya mulungu mvetserani chinthu ichi Yesu amadziwa kunena kuti ndalama ili mkati mwa nsomba, koma ophunzira ake samadziwa. Kwa inu nonse amene mufuna makobidi, mufuna ndalama, kumene kuli ndalama zanu simukudziwa. Amakudziwa ndi mulungu ndalama zilipo koma kumene kuli ndalama zanu simukudziwa akudziwa ndi mulungu nchifukwa chake mulungu anakuti pitani kumadzi muwedze nsomba mkatimo muli ndalama muli ndalama amakudziwa ndi mulungu nde nthawi zina kuyendera nzeru zako umasemphanazo nawo nkhani nnena kuti akuti yesu apereka msonkho Ine nditafunsa inu mpingo woyera mtima, kodi kudula msonkho ni zinthu zakumwamba za dziko lapansi? Kudula msonkho nzakumwamba za dziko lapansi. Tsono Yesu nchifukwa chiyani iye ngwakumwamba akupanga zapansi pano? Chifukwa chani akudula msonkho zapo- zapansi poti pano. Yesu kwawo nkuti Nchifukwa chiyani Yesu akudula msonkho za pansi pano poti iye ngwakumwamba? Yesu amafuna aonetsere ngakhale ine ndili wakumwamba koma ndidule msonkho kuti ndikhalenso odalirika mu dziko lapansi. Kukhala ndi chiphaso cha uzika ndzakumwamba za pansi pano ife kwathu nkuti tsoka ndi kwathu nkumwamba bwanji mwenye chiphaso yesu akuti kuti tisawakhumudwitse tidule so yesu apanga zimenezi kuti asawakhumudwitse nde nkhani yonena kuti ndani amadalirani pali pa banja lanu mpingo wathu kumwamba ndi dziko la malawi okondedwa oyera mtima mverani chinthu ichi ngakhale tupita kumwamba koma zabwino zimene dziko tipange nawo tiye ndipange koma zoyipa tisapange mundimvetse pamenepo chifukwa ena mundimva molakwika tunena kuti zabwino za ku dziko lathu tipange nawo koma zoyipa tisiye ameni kodi msewu watala boma layika chikwangwani kuti kutsogolo uko kuli bridge Ntchito ya chikwangwani nkuonetsa kwa driver kuti kutsogolo uko kuli bridge. Ndiye wina opemphera atsogoleri akadula chikwangwani atsogoleri amenewa ku dziko la Malawi ngodalirika utamaliza dwa chikwangwani koma ndiwe wotchedwa mkhristu ndi kumwalira kumwamba ukalowa ndekuti munthu uyu ku dziko la Malawi sodalilika ameneyi ayi chikwangwani chisiye lipotipo koma iyayi mudula chimenechi mchachali chimenechi chiwaya ichi awa makasu pali zero apa ndani amadalirani afumu alamula mawa kuli dambule tikalambule tonse manda athu akhale abwino komatu munthu wopemphera ati simpitako bwanji izi nza anthu osapemphera ife ndi opemphera kwathu kuja uyu mmudzi wake angadalilika inuyo akamakuonani ku dziko la malawi mmudzi wanu akamakuonani kuti ndinu anthu odalilika ku mtundu wakwathu wakwanu kumene muchokera kodi ndinu anthu odalirika yesu tamuoneni akudula msonkho yesu koma kwawo ndi kumwamba koma msonkho pa dziko lapansi zabwino za dziko zimene sizikhala machimo tipange nawo koma zoyipa za dziko zimene ni mphepo zosemphana tisapange nawo kodi ni ndani amadalirani pakati pa banja la kwanu, mpingo wathu, kumwamba ndi dziko lathu la Malawi. Ulendo wa Chikhristu ukufunika munthu aliyense akhale odalirika. Ambuye akhale nafe mmene tipanga chisankho cha ulendo wathu wa Chikhristu kukhala anthu odalirika. Ndiye kudalirika zimayambira ku banja. Ngati ku banja la kwanu m'banja la kwanu odalirika ndeti kumpingonso odalirika kumwamba ku dziko zimayambira kuja kubanja ngati kubanja mavuto kumpingonso mavuto kumwamba dziko la malawi nde ziyambire kubanja